igbere ndewonu ndewonu anyị ekelekwala unu ọjọ maka ịbịa nọkwara ihe mmemme nke igbere Mirror online broadcast bụ nke anyị na-eme kwa izu satọde ọbụla saa elekere anya anaghị agbaduje ee ihe anyị na-agbakwara na-ezukọta maka ihe mmemme ọnwa bụ maka ọdụmma igbere maka ịga n'ihu igbere maka ivuli elu igbere maka ihere ohuje emenụ ka igbere bụrụ oke mba ele ọbasi dụ elu mee igbere bụrụ oke mba unu emeela ee ozi anyị nwe izu ụka ọnwa bụ ka anyị mee ka unu mara igbere daa jii onwe ohe gha agha agha dụnụ igbere ee anyị mekwanụ ka unu marụ izu ụka nri anyị nọkọta a ndị ụmụrịma ọnwa ekweghị aka anụ nchị nọdụ agabata daa na-eme enye ndị mmadụ nsogbu malisakwa ịbịa zuwa oshi ụwa da agawaje da atụrụ ya ma awa ya ụlọ ndị mmadụ na-ezuta ya oshi ike ele ezisara ya ozi ọhụ ya mee anyị bịa kpọọ prezident jeneral nke Igbere Welfare Union bịa kpaịrị ya si hi ozi rusaị na nchị hikwanụ ibe asị o metasị ya ya dufu ndị nche ya ndị ra wa dụ da arụ ọrụ wa gabata anyị mee ka unu marụkwa a ee ihe ọha akpaghị ọ bụ eziokwu maka anyị mee ka unu marụ ta a- o mere m ọhụ

eliakwana ụmụata a nakwa na eliata ruokwa izu ụka ọjọ bịa na-abịa unu emeela anyị tụsala ya ihe ozi anyị gburugburu mee ka unu mara ọ bụ ndị Igbere Development Association ka a na-akpọ IDA ndị inyom ụwa ndị ụmụ nwaanyị wa ọ bụ ndị anyị ra wa gaje izukọta taa ee ndị inyom a unu makwarụ na ụwa bụ ndị kwa ndị anụ ma ndị ikom ụwa aka ukwu ada arụtasịnyere ha arụgha igbere akaba akaba igbere Secondary School ya na school ndị ọjọ dị ya kwa ichoro icho ee ndị ụmụ nwaanyị ọnwa metasịakwanụ nwa ihe e ji anya da ahị ọ bụkwa anyị da agaje anyị ada akpatụje da eletụ ya anya ihe ụwa metasịala ma ihe ụwa ka gaje ime ma nke ụwa gbakwara na ịkpọkọta oku ọnwa ụwa kpọọ izu nke ịtọ nwa anyị nọ ime ya anyị eletụ ya ya anya makwarụ n'ele anyị ji agbafu ya ọzọ ịgara ihu m ji akpọbasawa nge ra nge ka ụwa nwere ike keletu nwa igbere wa kọwatụrụ anyị onwe wa Ee, e mechaakwa m akpọkwanụ onye isi wa ya kọwatụrụ ndị igbere ihe bụ nụ IDA ndị inyom IDA women ndịa ihe ụwa bụ ndịa ihe ụwa nọchi ndịa ihe ụwa mega ee tupu m akpọwakwa onye ọbụla kwa ya etituzuo ọnụ ma atọ nwa m ji aga isi kpọbasa onye isi ndị inyom ka o keletu nwa igbere ya kọwatụrụ igbere onwe ya ee ee lọlọ Esther Lekwa ee ndewo keletu igbere ga-akọwatụrụ igbere onwe o. Igbere ndewo nụ Ah, afịa m bụ eh, Esther Lekwa anọkwa na alụ m alụ ama ndị eji m Ibina so m bụ nwa Amerịka ebe Oklahoma City ndewo nụ ndewo anyị ekelela ahụ ee n- anyị ekeletụ ya achagbuokwa anyị ma akpọbasa ahụ gaa nwere ike kparịa igbere ndị bụnụ ụmụ nwanyị IDA ndewo ee ka m kpọbasa ee nw- ee, anti anyị bụnụ ee i- uche ogwo ka o keletu igbere ya kọwatụrụ onwe ya anti biko gwefụta igwe okwu gị a mute ga ekeletu igbere Okay. Igbere ndewo nụ. Unu abọọla chi. A na-akpọ m Uche Ogwe. M nọ Amerịka nọrọkwa n'otu ụmụ nwanyị ndị IDA ndị na ha agbalị e- egbo mkpa na you know, igbere tanwakwa na anyị bịakwakwa igbo mkpa ọzọ m bụ a New York m bụkwa na onye Amaiyi ndewonụ ndewo anyị ekelela o, imela ee ka m gara ihu kpọbasa dọkịta ijeọma ee maduka okereke ka o keletụ igbere ya akọwatụ igbere onwe ya dọk ndewo wepụta igwe okwu gị a mute gị ekeletụ o meela ọ bụ ime enable your mic your mic dị na ọ dụ enable anyị anụghị ihe ị kpaga ngwa mgbe mgbe o mewezikwa anyị ekelela chineke ịba ịsala mgbe o mewezikwa anyị akpọbasakwa ahụ ma ọ bụrụ na o nwe mkpa ndewo ka m gara ihu kpọbasa ee mrs nnennaya uche aba ngwa keletunu igbere ga-akọwatụrụ igbere onwe o ndewo Mm, Igbere ndewo nụ a na-akpọ m Nena ada alụ m ụmụ Ikpọ a- Ọkafịa Anyị m bụkwa m m bụ nwa Oklahoma Amerịka ebe a ndewo nụ ndewo ee ka m kpọbasa ee nwanne anyị nwanne ijeọma chiege ka ee ee, ọ bụrụ ọ dụ mfe ge- ehe m nara sị ka

Gwofia mute mute gwofiara mute ọ nọ ra mute igwe igwe okwu nọ ehe ngwa gbaji ndewo Igbere ndewo abụkwa m Ijeoma Eke Ah, ahụkwa m anọkwa m na IDA women and ah, mụ anọkwa m na Nigeria anọ Port Harcourt presently ndewo imeela ndewo ndewo ehe anyị da-agajekwa ihu anyị ada akpọje ga-abaịsa ka ee ọgwụ emeghe akwa ma akpọbasa ndị rohum na ndị ọjọọ m ka deweghị ara azụ mmegha ma akpọbasawa ee dọk dọk ama m ma ihe igwe okwu ga ọ nọzikwala Amana m na ị nọ ihe m si ee ee anyị anụwala ọtọ ọgwa mgbagba idegwa Dere uwe m m nọrọ ọrụ iwe weta ukwu unu yes yes ọ Nsogbu na-akpọ m adị. ijewa ijewa mmadụ ka Okereke m bụ onye Ibinaukwu ịlụ Ọhafịa ụmụ abalị Igbere a dakwa na-alụ mụ ra ụmụ Ọkpọsị uh, I'm trying to even remember. yeah, a da alụ mụ ra Ọkpọsị so sorry uh, ndewo nọ nọ ndewo ndewo imela dọk imela uh, ka ee eh, anyị dakwa agaje m na ka akpọbasa onye isi ọkabakaba ma ọ bụ ụtọ nwa mgbe m na-akpọbasa ya eru mgbe m na-akpọbasa onye isi ọkaba akaba ma akpọbasa ya ya abaisa anyị aga r'ihu ma ee atụfu oge ka m mee ka unu mara a onye nọchi na onye nọchi anya onye isi nke I- Igbere Secondary School ị mala ọ bụ nwa bụ school mbụ e nwe tufu Igbere tufu ezi Igbere Secondary School bịa baisa ọ nọnwa ra echichi anyị ee m ji achọ ya keletu nwa ndị Igbere ya eme keletukwa unu ele ọnwa unu nọ anyị agbafujekwa ya ọzọ mgbe ọ na-akwa abịa ma akpọbasa ya ọ na-akwa akpa ịma afa ya ya ekeletukwa Igbere keletukwa unu ụnwa ngwa gaa n'ihu Igbere ndewonu. Akpọ m Anya Ocha, m bụkwa na onye Item m bụ Vice Principal Igbere Secondary School. Ndewonu. ndewo Ee, anyị ekelela ya ee, ọ bụ ya bụ onye ososa onye isi ọ bụkwana ya bụ onye nọ ọhụrụ da ahụ enye aka da akpakọ ihe ọnụ a Igbere Secondary School Ee, ọ bụrụ ndị na-akpa ya ụka wasị ma ọ bụrụ ọ nọ nsogbu gala adụ ele ụlọ akwụkwọ dụ ọgbalị ahụ anyị sịkwanụ toji ndị eloji ee atụfu oge ka m kpọbasakwa eh, onye isi ndị inyom nke IDA Igbere Development Association ee eh, lọlọ biko kpaetụrụ anyị ọngị ndị ole bụ ndị IDA women ka m sụọ ya Bekee ihe ọ bụ ndị inyom ndị IDA ọ bụ ndị ole ndewo Igbere ndewo Yeah, IDA women, anyị bụ nwa the same um, ndị anyị bụ the same um, the same with o nweghị ihe dị iche ime ime anyị anyị bụ the same association with IDA anyị bụ nwa ndị mie mie bụ ndị mie mie ndị IDA men so anyị bụ the same association o nweghị ihe dị iche ime anyị all the same organization anyị bụ same organization so ihe mee nwa na anyị nọ nwa daa na anyị nọ eh, group nke anyị ibe ọhụ da enye enye ndị asụ ndị nọ da akwa ndị ndị ji anyị ndị ji anyị so eh, o nwekwara ihe anyị chọ ime imeru ndị Igbere anyị na-anakwara permission from ndị ji anyị mee ya so anyị bụ the same organization anyị adụ icho ndewo nụ ndewo ee eh, ka m kpọbasakwa Doctor Ijeọma Elọbụ eh, ya kparịtụkwa ya ma ịma ọ nọ ha ọrụ ọkparịtụkwa ahụ ya ya da arụje edọk eh, m ga-achọ ka ite ite ọnụ ajụjụ nga ọnwa m jụ nwa ta ọnwa ee ndị inyom IDA ụwa bụ ndị ole elọbụ ndị agha ndị ge anyị nụ ntị ta ọnwa ama na aka anụtụ o nwere ike ga-akọwatụkwarị kụwa marụ ndị bụnụ ma ndị IDA ya na-asa hmm. azụ isi anyị anyụwa azụ asa ya isi da anyụ ehe ịsa akwa isi ga- ga- ga-emeche anyị ada aghọsa ndewo ndewo nnọọ so ya mbọ anyị nọ ndị IDA sorry nụ biko na m nọrọ ọrụ ndị IDA bụ ndị Igbere Developmental Association so ndị IDA we came together to actually find a way like ji eme ka Igbere da aga nke ọma and the ndị inyom ndị IDA is part of the IDA

the IDA so ma ndị lụnụ ji ma ndị alụ ji ọ bụrụ ị bụ onye ihe ndị Igbere na-adụ mma gị chọọ ka you know like as the name says the developmental you know you know so what we are there for is not really how to actually you know receive from the IDA but how to give back to the community anyị sakwa nọ ọ ya bụ ihe ndị IDA that's what IDA stands for so and ụmụ nwanyị ndị IDA is still part of the IDA but anyị bụ nwa nwa ndị inyom ndị inyom nọkọta n'ọnụ anyị sị okay ihe ihe ndị Igbere na-adụ anyị ụchọ and we, we just want to find a way to help you know, uh, with our men uh, they are supporting us as well too ndewo ndewo imela ee ka m kpọbasakwa nwanne anyị nwami anti anyị ee anti anyị uche ogbo ta o tituzu ọnụ anti ngwanụ tituzu ọnụ ụka ọnwa anyị nọ anyị nọ nwa ka anyị marụ ihe anyị kpa atọ ọnwa bụ anyị kpa ha ndị ole bụ nụ inyom IDA IDA women ọ bụ ndị ole anyị a- tupu anyị abaiwakwa ihe unu metasịyala ndewo Okay. Inyom ndị IDA, ihe a bụ otu ụmụ nwoke yara ụmụ nwaanyị bịa nọkọta nge ihe gbasara na Igbere bịa da enyewa nsogbu because ele wa ji ihe ele Igbere dụ ọdụwo bụ ụchọ wa sị ka wa bịa meweziwe ibe dum mekasị emekasị wa malisa ah, Igbere sekọndịrị skuul mgbe wa form mgbe wa malisa group ọnwa wa dị nke nta onye isi anyị malisa ya nụ bụ a na-akpọ ya ese ese ese and wa bịa tụkọt- abịa tụkọta isi ahị a ndị gọọmenti emeghị anyị ndị a bịa nọkọta ibe nge wee sị ka wa bịa vuru ihe gbasara na Igbere isi ihe na ibe a na-eje skuul mekasị nwa emekasị o mere eme anyị wee megha nke ọma ibe dum dị ghara ghara ghara so anyị bịa malisa otu a bụ otu malisa nụ malisa anyị imuvu Igbere forward and otu a mgbe wa malisakwanụ ndị ọzọ join na ibe anyị malisa and otu a bịa nọkọta ibe nge ndị na a- n- anyị dum na-anọkọta anyị eme- anyị kparịa ha na-eme and anyị nọ with ụmụ nwoke ma ndị lụ ji ma ndị alụ ji anyị nọrọ obu nge so ndị nwoke bịakwanụ hị data ụmụ nwaanyị na anya na-eru ala wa bịa sị ka kpọpụsa onye isi anyị onye isi anyị bụrụ Esther Lekwa and uh, within that uh, ndị otu ụmụ nwanyị anyị bịa ya bịa họkọta ihe a na-eme the first one anyị mee bụ mgbe covid nọ asị na ka a tụkọta okpo jee nye ndị mmadụ ihe ori ma ndị widow anyị emeghala ọnwa a nọkwakwa onye isi anyị sịkwa na ya nụ ozi ihe gbasara nụ ndị skuul so anyị bịakwa tụkọtakwa isi asịkwa na egbe ya so ihe anyị bụ ogbo mkpa nọ nụ under IDA ụmụ nwanyị so anyị na-anara ikike with eh, ụmụ nwoke before anyị eme ihe anyị na-enufe isi ndewo nụ. ndewo imela ee ka m kpọbasakwa ee ee, mrs nnennaya uche aba ee ngwanụ ee o- ụtara eforola daba ofe o. ngwanụ ọ bụkwa bụ onye anyị chee ịnụ olu ụtọ wa ndewo Ah, ndewonụ Eh, o- o- ụmụ nwaanyị akpa ya gbuola ihe dum Ah, ịhụla na ụmụ nwaanyị a- ị- anya na-eru anyị ala and ụmụ nwaanyị nwee ịma soft heart ọ ihe m na-asị anyị nwere that compassion i- ihe ọ bụ ụmụ ụmụ- ụmụ nwoke ndị anyị na-eyi enwe plans anyị ma ha a lot of things as a group but ọ na-eme ụmụ nwaanyị bịakwa ahụwasị ihe a you know that special need you know ụmụ nwaanyị eh, eh, generally as you know na-adị compassionate so ọ bụ ihe anyị na-agbara anyị gụrụ gụrụ gụrụ anyị asị you know problem would have son I uh, you know took out tụkọtakwa ihe isi sọlvụ ya anyị na-ezi ndị eji anyị but where ụmụ nwaanyị tụkọta aka kwarị na-eme egbo ya ọ dị small small mkpa gbasanụ ma ndị widow ma ụmụrịma especially ị maala na ihe ọbụla gbasa ụmụrịma uh, a na-asị ya uh, abụ a village na-etren nwata ọ bụghị onye nge the fact anyị nọ ebe a eme na-eji ele osi anya ihe emegha n'Igbere so ele ahụ abịa as a group akpọ ụka ma ihe skuul ebido all those things but anyị nọkwa nwada asị ndị ele eji eji kwa ndị ụmụrịma a akwado eme nke ọma onye ọbụla nwee focus that's why the women are there and our ụmụ nwanyị mega nke ọma so much so thank God for ụmụ nwanyị ndị IDA so all ihe anyị you know that's part of our own wing anyị mega onwe anyị ndewonụ ndewo imela imela ee ee madam madam ijeọma ijeọma eke ana m echezọkwa ana m agwakwa chi ege ijeọma eke ama m ehe m kpọ m kpọziela ya akpọzie madam ijeọma ijeọma eke ngwanụ ee jọ kpaịtụrụ anyị nwa kpaịtụrụ anyị ele ọbụla gbochu onwe ogbo kpaijekwa ahụ kpaịtụrụ anyị ihe ị marụ maka ndị ụmụ nwaanyị IDA kpaịtụkwara anyị hụ ndewo Okay. Um, uh, ụmụ nwanyị IDA our the target wụ because uh, ụmụ nwanyị na-adị eme ihe ọfụma so the target wụ ị help uh, the community otu anyị feel na anyị ga uh, to our expected um, eh, power to do and uh, to do that anyị na-achọkwanụ ka anyị ka mma ga anyị ga help our husbands always some certain place our husbands anaghị e-reach to so in a woman's life because anyị wụ the uh, ndị na-emezi ihe in the house so ị makwa particular places anyị kwesịrị ịma ịma ime ka ihe dị mma so ụmụ nwaanyị IDA ihe anyị pụtara ime wụ ka ihe dị mma ebe ụmụ nwoke na-eme ha emechaa ya anyị ụmụ nwaanyị na-eti aka eme ya but with the help of our president um, Ms. Esther eh, ihe na-aga agakwanụ and ọ ga na-agakwanụ nke ọma thank you thank you imela imela nnụ nke a ka m kpọbasa msakwa isi ee, ka m- m- msakwa isi haziwe ya ee lọlọ ngwa ee o do anyị anya o nwela ihe dị ukwuu unu metụghala sa ahụ ele ndị inyom akpaala m nke ndị ikom m mara IDA ele ndị ikom ihe emeela ahụ IDA ele otu ihe emeela ahụ Igbere dị ukwuu ma ihe gbasara ịrụzi ụlọ akwụkwọ nke Igbere Secondary School ma ihe gbasara ịrụ lab eh, science lab eh, eh, center ma ihe gbasara mmiri nke Igbere imezi mmiri nke Igbere makwanụ ihe gbasara ndị enyetụghala ihe enyetu ya ndị IDA ihe wa arụ dụlụ ukwuu ụmụ nwamị ị nwere ike ịkọwatụghara ihe unu meela ele ụmụ nwamị meerụ ndị Igbere ọ bụ nke IDA ele otu bịa unu nwa abụkwọ ahụ ụmụ nwamị ndị IDA ihe unu metụgharịla ndị Igbere ee ị kpaịtụ m akpọbasakwa ee ee dọkta Ijeọma ya akpaịtụzo kpọbasakwa ndị ọjọ wee titukwa ọnụ ndewo Um, ụmụ nwamị wụ anyị agbalịala nnọọ um, ma mgbe ahụ mgbe anyị mee ma ihe palliative you know Igbere you know ihe gara nnọọ nke ọma and um, ma o nwe uh, so many things and ma ma ihe ihe school ọnwa ndị anyị so mmara esi ana ihe so ụmụ nwamị eme so nke ihe oriri anyị emeela nke ihe oriri eh, then bịakwa ọnwa taa ọnwa ịbịa ịkpọ ka ime ihe gbasara ihe school inyere ụmụrịma anyị aka you know ịkwụrụ ụgwọ kụ wa continue ma ile exam wa kụ wa move on with their life more a good uh, you know to empower ime empower our children yeah so ihe ọhịa anyị meghela so ihe ndị ji anyị mee kwanụ ma ụmụ ma anya na ebe ọdị akwa dịwa ọ na-aga aga so ụmụ nwamị IDA we've done a lot and we are still doing imela ka m kpọbasakwala dọktọ Ijeọma dọk ihe m ji achọzu ka i tiituzu ọnụ bụ ọ bụ gịnị bụ ihe metụ unu aka obu maka o do m anya ọ bụ nwa ụmụ nwaanyị IDA bụ ụmụ nwaanyị enwe igbere ele otu enwe ya hụ marị ndị uke ndị uke enwe ya hụ ukere uke u- igbere nwekwa na ụmụ nwaanyị nọ ya ukere uke nwee ya ndị otu dị n'iche iche ọ bụ gịnị bụ ihe metụ unu obu ee unu mee nke mbụ unu mee nke abụọ unu mee nke atọ

bịa bịa gee nchi ihe ụwa gba ele IDA and ya bụrụ chief ese ese ịnọ bụ onye nọ na-eme address that day m ga-achagbu akalaka ime ha achagbu mkpọ de kpọghachi de injinia ma- ah, injinia Emmanuel Okando si ede de afia m obu nge is a big word when it comes to Igbere dialect. You know, because right, this world right now, ọ na-ara ahụ Musa people nwere obu nge. so ọ bụrụ asị ego eh, chifese sometimes I give him because he, how he address people is actually what baffles me. You know, men, do we butt head? Of course. you know, but at the same time,

uh, ihe ọbụla anyị ji nwuo the, the same mind obu nge ọhụ you know and so that we have the passion of helping our community which is ndị you know ndị igbere you know so ọ na-eme ihe ndị igbere na-adụ m ụchọ and ọ bụ sọsọ ele a ele a m nọbụ ọ na-adụ ụchọ ọ na-adụ our women's leader ụchọ and the rest of ụmụ nwaanyị

ihe nke anyị mee nye 13 I think it's 13 autonomous right if I'm if I'm not mistaken but you will know better you know now I think I latch kwa back ihe anyị ji bido the idea which is to make sure that the kids the school everything that concerning the school you know uh, is taken care of I think I latch kwa back to Igbere Secondary School and I believe and other you know schools nọkwa n'igbere to help the kids you know that are doing very well to keep on empowering them to keep on encouraging them to keep on moving that we are always solidly behind them ndewonu ndewo imela ee ka m chesazuoro unu ihe nge tufu ma m okay ka m kpọbasakwarị m kpọbasakwarị anti ya ya ma echesara unu o nwe mgbe unu unu bịa bịa kwa ndị ndị nkụzi ndị nkụzi Igbere Secondary School mbụ ndị IDA ama m unu ka chesakwarị nge ọhụ Yes, ọ bụ eziokwu Of- ụmụ of mgbe anyị course, anyị ya of ma course. tinye kash ọ ka m tinye chesa ya ka m mara ma ọ bụrụ na Yes. echezọla unu chezọs nge ọhụ echezọ mgbe ndị anyị nne m were anyị ego mara o nwe mgbe unu bịa kwa ndị ndị nkụzi ndị nkụzi Igbere yes Secondary School n'aka ihe ụwa mee aka ụwa nwere ike merụda agaji ihu Mm. dịkwa na-ezi Yeah. ụmụrịma anyị ele o kwesịrị ịdụ Eh, ndewo Yeah. anti anti ngwanụ ị ma ihe m na-eji akpọ gị anti bụ ị bụ nwanne m ee ngwa tiwe ọnụ anti m Uche anti Uche tiwe ọnụ ee kpaetụchekwa ee Ad- ka anyị mara ihe ihe Okay. metụ ndị ahụ emetụ ndị ahụ ihe nya mee unu aka obu unu chikwa ahụ da eme agụrụkwa ahụ unu abịa mee ihe nge Ah, ihe unu nakwa na-eme bụ ihe ihe baanụ uru ọ bụ nwa ihe ta eme nwa unu na-eme ihe baa uru ọ dụ nwa ele nke a m kparịta ọnwa mgbe ọhụ unu mee ihe unu mee bịa kwa ndị ndị nkụzi nọ n'Igbere Secondary School obu dụ ụwa mma ya mee ụwa nwerụkwanụ obu ọma da akụziri ụmụrịma ihe ele o kwesịrị ịdụ agbanyeghị na ụlọ akwụkwọ ọhụ ụwa adị ukwu ndị nkụzi ebe ọhụ adị ukwu ụwa achọga aka ndị nkụzi ndị gọọmenti egwezi akwanụ ndị nkụzi onye nge na-adị akụzi ma ụlọ akwụkwọ karịnụ ma abụọ ma atọ ya akụziere ụwa mgbe unu bịa nyewa nyewa ihe ọkwa ndewa ya ma obu dụ wa mma wa gara ihu dụkwara akụziri ndị anyị ihe na-akụzizi ya akụzizi m chọkwa ịjụ ka itituzu ọnụ ọ bụ gịnị ihe kwagha unu ele kwa unu ide eme ihe ọma ọhụ unu meghara igbere ndewo Okay, okay. Uh, that's a good question. And uh, the one ị sị nke teacher, m ma la ọ dụ m obi ịkpa ya. Like I said before, since I have form ID ọnwa, anyị dịghị emeje ihe a meje ya bịa metụ our president ọ bụ uh, Esther ya sị na-achọ na-achọ ka gofusa group ụmụ nwanyị mgbe a malisa ya anyị menwa ha ha ha but as time goes on anyị bịa ihe sị ọ bụ uru and ihe mee anyị motivate anyị bịakwa rụwa ọrụ ihe a nsogbu dụ mgbe ọhụ covid bịa ma ndị lose ọrụ wa ma ndị nwụsị anwụsị agụụ dị everywhere a na-achọ ele eji enye ndị mmadụ ihe then o leader anyị uh, Esther Ibekwe ya bịa gwofusara anyị na-achọ ka jee ka jee gboo mkpa ndị gbasara nụ ndị widow anyị bịa kwurịkọta ahịa mgbe anyị ji malisa a bịa tụ ya ihe a na-atụ a bịa mee ihe present and at the same time a bịa dị obligated a sị for us to know more mkpa gbasara na igbere anyị ji enwe oje ozi so oje ozi ọhụ ndị anyị nọ n'nwa eh, obodo obodo obodo abụ nke anyị so anyị nwere oje ozi and oje ozi ọhụ wa je chọbatara bịa hi- ihe dụ nụ mkpa dụ nụ igbere ma skuulu ma ndị ndị ticha o nwe onye akwụ wa ụgwọ ibe a na-eje skuul ghara ghara ghara ma sayensị mmiri ada ejowe isi ma ụmụ nwo- ụ- ụmụ na-eme ada asị ojo jewe la nwa jeje nke ọjọ jejewe skuul ihe ọbịa metụ anyị obu a bịa zie anyị mkpa dum so a bịa sị nke anyị na-eburu bụ nke skuul ọhụ and nke skuul ahụ ya gbafọ ya ọsọ a bịa wuwe ụlọ ọhụ ime ewu ha ụlọ ọhụ a bịa wuha ya a bịa sị ndị ihe a na-eme ndị ticha because wa enwesa wa okpo wa ji na-enwesa okpo de ezi ụmụrịma ihe a bịa malisa ya and uh, dr ijeoma and i commended her thank you dr ijeoma for your job well done ya bịa sị nke ticha a na ọ ya nwa malisa ihe ticha ha i think she paid most of the teachers I believe if I'm wrong correct me then ụfọdụ sị wa na-azụ books ụfọdụ sị wa na-azụ palliative ihe na eji mma bụrụ ya a sịkwa iji a bịa chee ele eji da akwụ n- ndị ticha ụgwọ and ka wa da arụje ọrụ a sị ma ụmụrịma anyị wa jide eje skuul ebe ọhụ a bịa mee ha nke skuul a sayensị a sị ụmụrịma anyị ji enwe sayensị place because ma wee nwee ya aya na-enwe doctor ahụ aya na-enwe scientist ihe ele eji gbafu ya ọsọ sisi agbafu ya ọsọ anaghị edu ya ozi ndị ahụ lụmara eme anyị ma you know in terms of morality abịa sị ma gịnị uh, girl child ma ndị tụfu ime instead wa jeje ụmụrịma nwoke wa je wejere egburu ya wee ibe a na-egburu ya so abịa so ọhụ A- anyị na ha arụ ọrụ ezisakwara ọjọ anyị abịakwa ọjọ kanwa anyị sa onwe anyị anyị si anyị jeje inye scholarship ka anyị ka anyị kwando ụmụ ụmụrịma school anyị ọwa mezie emezie da ejeje onye emezi nọ anyị akwụgharị ya scholarship anyị nwere ike think beyond so to encourage them ndị ụmụrịma even at a point scholarship adịghị inye abịa sị ndị ọhụụ drop adrop ka anyị find out ihe mere wa ji drop ọ bụ okpo anyị abịa mee you know group ourselves if individual which I also requested oh, if you can give me some then you give me some does doesn't mean I will take all of them I will find a way to make sure everyone goes to school because mmadụ dum nọ n'Ibere gaa school Ibere would develop o si emela asatọ ma ịtụgharị ime aghara aghara ya kwụsị so onye abela ji ya anọrọkwa ime ebe a ma ahịa si na ndị NECO now ka emeruo exam ka wa lee school anyị mabukwara ya isi ihe ọbụla anyị ji mabụrụ ya ihe abụla ihe anyị plan but because of the compassion anyị mabukwara ya isi and we did it and I say bravo to ụmụ nwaanyị unu rụrụ ahụ ezigbo ọrụ so anyị rụwakwa ọnwa wee zisakwa ọjọ ọ bụla letukwa ya anya ike dịkwa ya mabụrụ ọ bụghị si anyị nweta okpo ike o unu gekwa nchị anyị ma sacrifice a sị ndị ghe eghe ọgbagwụ bụ ya dara n- n- ihe a, ahụhụ ya dara ntente anyị ma ya as a sacrifice ọ bụ sị ya ego anyị nọkwa isi na-eguro as a tree so onye a bụ ibe anyị ji ya so unu marakwa ah, we are struggling to do this ndewonụ ndewo imela imela ndewo ka m kpọbasa eh, Mrs Nnenna eh, ihe ihe m jekwa nwachọ ka itituzu ọnụ bụ ndakwanụ ele obu ndị ele obu dụ ndị inyom rụ ọhụ maka ọ bụ unu ndị inyom rụ ọhụ bụ unu ndị inyom IDA nọ ebe ọnwa ee ndị ele obudo ozugbo unu ihe ahịa ọnwa unu che ọ ga-anwa nke ọma ndewonụ ha obodo anyị chọrọ anyị meela anyị mee meeting before taa and meeting ọha abịazi ya ndị mmadụ bịa hụ hụ ọhụ anyị kparịa o take-ila one hour onye ọbụla kwu- kwukọtara ya sị anyị ji eme ihe a gawere ihu no argument o nwe onye sị na a na-eme ya o nwe onye sị wa ya eji eji ibe nnụ ịlọ ha anọkwa ahụ ozi sị ihe ihe a chọ imere ụmụrịma anyị kpọọ meeting immediately abịakọta ugbo nge onye ọbụla kwuo sị yes we have agreed ka a gachi ihu ọhịa ezi ụnụ sị ihe ọbụla gbasa Igbere especially ụmụ nwaanyị ma ụmụrịma ụmụ nwaanyị ndị IDA ihe ọ ọ nọ na-ada ele ka emekwu- e- jewe ejewe jewe ejewe mewe emewe mewe emewe onwe onye among us a eme contribute ihe ọnwa eji ime nnụ everybody onwe onye a force a force onwe onye asị ka echesara ya before a narị a emewe a- ihe na a- onye ọbụla etikọta ya la ihe ụwa egwosa ya la ihe asị egwosa so everybody kwekọtakwa ahụ nwee anyị emetụ argument eh, ịzụ ọha ime meeting si ihe ihe a plan ime immediately onye ọbụla si ka ejewe ihu so and eh, so obi dị anyị ọcha ihe m chekwa n'isi bụ sị ihe ọbụla gbasara ụmụrịma Igbere ụmụ nwaanyị you know we all you have all the you know end you know the more things are coming up the more onye ọbụla lere anya ị na-eme you know nke ọma individuals mee ihe na IDA nyegharụ people aka Igbere without even as a group but they are members of IDA ụwa nwe ụfọdụ nwe hụ foundation nke wa na-emechi so onwe onye you know o- o- o- no no no issue on that so obi da-atọ anyị ụtọ ike you know to be able to do this for ụmụrịma Igbere and uh, i pray that uh, ụwa ja-ahụ the effort ndị IDA ụmụ nwanyị IDA etiga and you know make us proud because onweghị ihe ka nụ idu nwa ahụ ihe dele school ọnwa ya eme hụ nke ọma eru echi asị ọ bụ ndị IDA sponsor ya enwe ike nwata ahụ echesa sị mgbe m chesa mgbe m lee exam ọnwa m ji banye n'o ee ee college ọnwa ma university ọnwa ọ bụ ụmụ nwaanyị a me contribute you know that's what we want to see tomorrow ihe ọ legacy anyị chọ ịhafụ and I pray that will be it you know thank you imela imela ee ị gakwa ihu ka ka anyị bịakwanụ pịakwa ka anyị bịa pịakwa osisi akụ ee ka a- anyị okwu odo anya na taa ihe anyị gbara gbazuo a mgbe anyasị ọnwa bụ ịbịa mee mmemme ihe ndị nwamị IDA tụkọta aka wa jikọta ọnụ wa hazie onwe wa sị ụwa chọta ụmụrịma anyị ndị chorula n'ogo ile akwụkwọ nke a na-akpọ neko ụwa ji abaghị mahadum na ndị ọhụrụ ohu kwesịrị niile nụ ma ụwa ji ma ụwa eji ka ọ bụrụ ụwa lee ya ele ụwa jikwanụ hazie ya bụ o ji abụ ndị nọ n'igbere sekọndịrị skuul yara ndị nọ n'ezi igbere sekọndịrị skuul maka ihe ọ bụ ụzọ skuul abụọ enwo igbere ọnwa bụ nke ndị gọọmenti lekwasị af- anya kpọọ afọ igbere ọnwa njekwa enyewa ee igwe okwu aka ee lọlọ esta lekwa ka ị gara ihu tụpekwara anyị ngwugwu ọnwa ịtụpe ha ngwugwu ọnwa ma achọkwa onye ọbụla nọ n'ebe a akparịtakwa ụka ihe gbasara ngwugwu ọnwa a gaje ịtụpe ee unu kparịtụ ha akwa ma kpọbasa ee ọnọchianya prịnsịpal bụnụ vais prịnsịpal ya kparịtụrụ anyị ele obi dụ ya eh, prịnsịpalụ ndị ezi igbere sekọndịrị skuul eh, o kwesịrị ịba ịsa ma ọ nọ ha aba ọ dị ele link aka ekwe ya ma akpọkwa ya igwe okwu ya akparịtụzi ụka unu anụ olu ya ka m nyewakwa gị igwe okwu aka lọlọ esta lekwa ịkparịtụ ha ma kpọbasakwa onye ọbụla tụpere anyị ngwugwu ọnwa ndewo ndewo ndị igbere ndewo ụmụ nwaanyị anyị dị iwe ndewo nụ so m si ka m kelee ụmụ nwaanyị anyị dị ihe ọ bụ wa ma ọ bụ wa nwa anyị aga n'ebe ọnwa anyị nọ taa so ọ bụ their contribution mee ihe a ji dụ successful so m kelee unu ụmụ nwaanyị ndị ọma ndị ihe ọma na-adụ mma Ndewo nụ. Yeah, mgbe anyị bịa nụ ozi na em, ụm ndị Igbere Secondary School, ụmụrịma anyị nọ Igbere Secondary School, yana Ezi Igbere need enyemaka ịkwụrụ ụgwọ for ihe NECO as- eh, NECO exam. So, anyị bịa nwee meeting kparịa so ụmụ nwaanyị kwurikọta o ji adụ mma ka enyere wa aka so abịa m jụọ ọ bụ mmadụ ole bụ ndị a na-enyere aka so abịa zisere anyị si na ah, Igbere secondary school ọ bụ ụmụ anyị nọ 34 students at Igbere secondary school then Ezi Igbere 20 students so you know making all together 54 students so ụmụ nwaanyị si si m yes that we need to go ahead ka akwụrụ ụgwọ ọnwa so m bịa you know I reach out to ndị principals anyị need afịa anyị dum egwusa ya afịa so ọkwa ihe anyị bịa taa you know ka enwe ike mee ihe ọnwa ka ụwa nwee ike gaa mee enroll mee register lee exam ọnwa and chineke ji nyekwa ụwa aka wee mee nke ọma ma ụwa gaa lee exam ọnwa because ụmụrịma a ụwa mee nke ọma echikwa uwe hepụkwa ụmụrịma ọjọ Cont- like that igbere anyị mepeje onye ọbụla do ụmụrịma all our children are educated igbere uh, no child left behind so ụmụ nwanyị IDA m sịkwa ka m kelee unu ndewo unu dohe ike so m ka m gụkwa opportunity a kelee ma emeka ejieke mgbe ọbụla m kpọkwa ya ahụ ya ya ọ nye aka reachie to the two principals so eh, emeka eh, eh, thank you very much for all your help ndewo unu ndewo ndewo lọlọ ee imela ka ka m kpọbasa ka m kpọbasakwa ee Dr. Ijoma ee maka m si atụpe ha azụ a maka ọ tụpela azụ ihe ihe atụpe bụ a ihe ọ bụ ndị ee, i- iri atọ ra anọ ndị ụmụrịma iri atọ ra anọ nọ n'igbere secondary school then ụmụrịma iri at- iri abụọ eh, ohu eh, ohu e- ezi igbere secondary school bụ ndị agaji ịkwụrụ ụgwọ wee lee ule NECO ọnwa bụnụ nke ndị IDA women menu ka m m- m kpọbasa Dr. Ijoma Dọk ee ngwanụ m si onye ọbụla nakwa ha akparịta ụka atụpela azụ ọnwa unu anụla na ọ bụghị ihe nta ihe a bụ ihe nta a- a ọgbara ọnwa anyị na unu ahịla na-ele ebere hụta ekpere unu gaa jite aka ike sikwa hụ ka ụmụrịma a lee ule ọnwa ngwa kparịta ụka Ndewo, ndewo Sonny, Igbere Miro. O nwe one thing that I always uh, say, um, and it's always been my motto, bụ

ọ bụ nwa Anizitas ọ nwa just willingness to give ị maara ihe IDA bụ nwa hey we are there for uh, you know to give back whenever it comes to IDA is to give back it's just like ị maara all our onye isi anyị onye isi gburugburu which is uh, high chief ese

tomorrow we want you guys to rise and still help others you know so it's just passing the baton we you know we are making sure we pass you know very good baton like educational baton e- empowerment you know ọ bụrụ ndị iche ịzụ a na-afịa ọ bụrụ you know just make sure you help the Igberians so that the community will keep on moving on ndewonu ndewo dọk ee eh, ka m kpọbasakwa anti m ee eh, onye ọbụla jikwa ha akparịtakwa ahụ ụka ngwugwu ọnwa atụpe anti ngwanụ atụpela ngwugwu ọnwa a mara mgbe iletu anya akwụkwọ ebe edesi ya afọ onye ihekwa ndị anyị nyere ime ọkwa ya

gbainwele ihe rohu gbasara maka e, atụpụla ngwugwu a anyị gbara kpo oku agbụnwa ka ihe ụmụrịma ala ule ule oh. kwesịrị ee titụkwa nwa ọnụ nwa ka ọ bụrụ onye ọbụla tikwa ọnụ okay ndị ndị ndị the brave women have already spoken so enwekwaha too much to say all i can say that i am happy and i'm happy again that everybody

of IDA ndewo ndewo imela imela ndewo ka m kpọbasakwa eh, Mrs. Nnenna ka m nakwa nke ụgba na o nwe isi abụọ mgbe iletu anya ebe ọkwa ihe nwa ma afa ndị ọka afịa hịkwa nke ndị amụkwu ọkwa ọdụ ya ha ebe ọ dị ya ọ dị ya God Yes, mụwa, as for me, m chọ iuse this opportunity. Ịkpọrọ ụmụrịma ọhụ, ọ bụrụ wa nọ ahụ, Uh, if they will watch this later, sị ka ụwa make, let them make us proud, you know. Uh, I mean, o nwerọ ihe je-astop wa ihe ọ je-emewa motivate anyị etile anyị ebidola ya so for them is for them to you know study hard you know ọ bụrụ na-aform group to help each other gụọ akwụkwọ wa mara what to do what to expect you know ma ndị meela eme because we want anyị chọ ịnụ result ịsị ụmụrịma meta nke ọma ike so that eruo echi maybe in few years coming we'll be like ah, ihe a ya na ụmụrịma ọhụ you know ụwa abanyela school ụwa abụla ihe ụwa bụ you know tomorrow because they are leaders oh yeah we're paving the way for them so that erukwa n'echi wee chesa sị a ọ bụ ndị Igbere bụ ndị sonụ kwandewa wee nwekwa ike look back ịsị ka m jee nyere the upcoming you know, children ma ndị generation ọ dị ọbịasajenụ aka without looking ịsị o nwehu ndị be m nyetụrụ m aka because e nwe people who have na-ata afụfụ yet they have people in their community they, without any help but anyị chọrọ ịlụ ọnwa anyị help ndị nke anyị ka ụwa ahịa anyị gbara ụdị eme ihe a bụ ka ụwa nwekwa ike eru echi they will be able to help their younger ones and help others so ihe m si ịlanwa anyị jesi ya our moro bụ oh, this obunge thing i wish is ọ bụ nwa let it not be just strictly to IDA even to Igbere as a whole

started from and these are the people you know and ị mara sị ọkwa the same ndị igbere ọhụ bụ ndị nyere wa aka and they will move forward and that's the only way we can develop our community and I pray that ma parents wa ma ụmụ nwaanyị they you know ndị igbere emewe encourage ụmụrụma wa nọ school you know to do good nwee focus hapụ distraction distraction gaje ịdụ you know this age one or two one here I'm a teenage exuberant here you know peer pressures and all that go on uh, here do ma they will do it later go on what that focus is here here borrow you know this school that interest so that they can you know follow up then m dịkwa na-ekele ụmụ nwaanyị ndị IDA that's I'm so proud of you all unu jisi ike like I said onwe onye na-asị ka eme onweghụ nobody sị ana m eso ya eme ihe a everybody oneness asịkwa ahụ ka eme onye ọbụla etinye isi ngwa ka eche nke a. so we thank God and I'm so proud of everybody you know thank you imela tufu anya tufu mụ agara ihu chịkọtawa ka m kpọbasakwanụ Mrs. Ijeoma Eke just ngwa ngwa kpaịta ụzọ ọnụ aya mma aya atụpela amanụ m ama m isi ogo m gara ajụ ma afa afa ndị isi ogo nọ nọkwa hebọ anyị atụpela ya ngwanụ kpaịta ọnụ ụka nke nta nwa kaị anyị kaị haziziekwa ya ele o kwesịrị ịdụ ndewo sa ndewo ịma na in life ọ wụghụ ofu onye na-azụ nwa and eh, so far ụmụ nwanyị ndị ids anyị agbalịkwala with the help of eh, our leader Ms. E- eh, Esther Lekwa Dr. Ijeoma na ndị ọzọ ee ihe m chọkwana ikwukwanụ wụ otu anyị emewala ihe a ndị teachers ha tikwa aka because students cannot do it on their own ndị teachers eti aka kụzie ha ọ wụ reviews a na-emekwa because so far anyị na-anụ na igbere secondary schools na ha na-eme ọfụma so otu ha na-eme ọfụma ọ ihe na-enyekwa anyị the the power to do more so ọ wụ na ndị nke a na-emenụ ha eme ọfụma we will continue with that for others that are coming and ha emekwana ọfụma ha ga-emekwanụ community adị great when the community dịkwanụ great everywhere ga-adị mma onwe onye ga-abata from another place bịa mewe anyhow na the community so

ka ọ nụlanụ ele ejigworo kpai ya achọ ka o mere ma ọhụ bụnụ ndị ọhụ chọrọ unu kwụsị n'ile ule nke NECO ya bụkwara onwe ele wa ji nwa agbaa afa wa akwụkwọ le ule ọhụ bụ ihe eme gbochiwanụ wa gbughị ule ọhụ ele ndị ụmụ nwaanyị ndị ids anyị nọ nwa anyị na-enye aka wa agbaa afa wa akwụkwọ le ule ọhụ anyị chọkwa ka igwere ohere a ee eh, kpaịtụ ele obodo o nwekwara ihe ọbụla ị chọrọ iziwa ga-eziwa ihe lanụ ee eh, Mrs. Eke kpaịnụ igba ikpeazụ ọ sị n'ụnụ nwa bụ ma ndị principal ma ndị ezianụ n'ụnụ nyezuo aka ka ihe ụmụ rịma ọnwa mee nke ọma ngwanụ kpaịwakwarụwa ụka ndewo ndewo nna Eguzo m r'afịa Igbere Secondary School ya na afịa onye isi m bụ Anti Madubuike onye anọ nso na-ekele unu na ihe ọma niile unu meere anyị ma nke ọkachasị nke ụbọchị taa ihe unu mee ụbọchị taa dịle ibe unu mee a very big miracle maka since December e bidoro gbawa NECO onwe ka o nyere anyị register nụ NECO maka ihe isi ike WAEC ọ bụ ọgụ na mgba o si ike before ha nwere ike register even o nwere ndị enwere ike irejistali WAEC then unu bịa chineke bịa were unu rụọ ọrụ ebube a that is unu mepee obu m ọ bụ oguru nzu bụ ihe ji ya nọ a sị m unu jisi ike aka unu ji chineke nna ga-agọzi unu karịtụba then ejikwa m ohere a na ekwe unu nkwa n'ọnọdụ nke anyị nwa bụ ndị nkụzi anyị agba mbọ ele anyị nwere ike ihe na anyị gbaziri ụmụ rịma a kụziekwara ha ihe ha kwesịrị ịma tupu ha agawa exam a ọzọ bụ ha lecha exam a ha eme nke ọma anyị nwere olileanya pụrụ iche na ha mee nke ọma bụrụ mmadụ echi wa ga-enyere ụmụnne ha aka biko eji m afịa chukwu dị ndụ na-asị ka chukwu gozie unu nye unu ogologo ndụ ahụ isi ike ma mụbatụba akụnụba unu karịa n'aha Jizọs amen Amen. imeela ee ka m kpọzuo ee principal Ezi Igbere Secondary School maka ee ọ dịla igwe okwu ekwu ya baisa maka ọ la Aba ka m kpọzuo ya ka m marụ ma a na-anụ olu ya ka o nwere ike kpaịtụkwanụ ele obodo ya keletụkwanụ unu nwa ee tufu m akpọbasakwa ele m jigworo mee ya kpọbasakwa n'onye isi ee m chọọ ka m kpọbasa igwe okwu ya nọ nwada akụ ee ngwa ee kelewekwa ndị ndị Igbere Development Association IDA ụwa nụọ nwa olu ụtọ ọnwa ụwa ahaziela ee lọhụ unu nyewa afa ndị a gaje ide ideba aha- afa wa maka ule nke NECO ụwa haziela wa gwụsa ikpe eji eji gworo deba afa wa ka ụwa nwere ike lee ule NECO ọhụ gaakwara ihu ee kpaịrụ wa ihe che ịkpaịrụ wa ee, ga-ekele wa ụwa nụọ nwa olu ndewo

lọlọ unu Yes. n'olu ya I know Leah. Um, Ehe, thank ọ- you. Thank you. igwe okwu ekwo ya baisa ee ọ sị ka chineke gara ihu gọzie unu ahịa ọma nwe unu mee atụfu oge ka m kpọbasa high chief ese ese bụnụ onye isi ndị igbere development association ọkaibe ya nke mbụ

i meeru mmadụ ihe ya bụ ikele gaa hị a heartfelt appreciation woman leader i ji woru this program ga-etira ihe na unu na WhatsApp group unu ihe unu mee taa don't play it small it's massive it's big nnụ ekele ma vice principal and the principal I believe all vice and principal of different schools ihe a bụ agbụ unu tọfụ this uh, these people these students nnụ kwesịrị ịnọdụ ajụ the women uh, all the women IDA women they already know they already know all IDA women know that I'm their number one fan because m kpara ya sị part of the successes of my administration bụ the women and um, m kele the woman leader because uh, ọ bụ a woman's uh pedigree of uh, ihe igbere na-adị mma papa ya was uh,

is because I listen. Onye nwe the credit to the creation of IDA women mgbe anyị bido ọ bụ chief lekwa o lekwa ọ ya kpọtụ m ya sị m letu letu letu ịlọha anyị bịa mee ihe a

each and every one of these women contributed money for this thing nso a ndị siwanụ nsi woman leader ndị anyị unu mee ahịa ka anyị ka anyị sanụra IDA money IDA purse nyo ya sị m ọ dị n'ụwa chọkwa ha ime ya they want to take ownership for this thing so they contributed money ihe a bụ 2 million plus 2 million plus naira ejide azọ omerem Igbere so IDA women uh, I'm very proud of you all m kelee unu onye ọsịnụ

ihe ọ bụ the secret of IDA success ọ bụ anyị jikwa hụ bụ is a process association o nwe onye a na-emere azụ a na- a na-agba ya anyị ekwerịta and eh, nhịakwa hụ eh, eh, the activities of IDA women they are not a separate body o nta mmadụ achere enwo IDA women is an integral part of IDA as a as a group ọ bụ nwa ụmụ nwanyị because ọ bụ Mrs. Eke bụ onye sị na ụmụ nwanyị nwekwa hụ their special touch nwekwa ihe ọ na-emewa paisa it takes a different uh, uh,

our association, woman leader, Pastor Uchechukwu Ogwe, emere ga lọbusie m afa m ese ị na-ama mbụ chief Ọmaka mụra chịkọta Igbere gara ị na-akata anyị ike ga lọbusie m afa ese um, Mrs. Ijeoma Eke Dr. Mrs. uh, Maduka Okereke um, your extra effort is always recognized o nwe mgbe asịghị anything about IDA you give your money you give your time you give your ọnụ too ị na-etikwa ọnụ ọnụ so um, ị nọrọ ọrụ gị sakwa ya fosa um, unfortunately ahụ m deputy woman leader o, which is adị ndụ shọ personal commitment mara nwa ya na-eme ihe um, volleyball so they are very heavily yara ji ya very committed to that oji ajụ ma woman leader two things i want to leave you with Yes, yes, yes. Uh, uh, the daughter of the king of the boys. Nda,

their women out ka eh, a marakwa sị na ọ na-eme ma ọ bụrụkwa flavor ya sị ka anyị marakwa na ọ na-eme the other thing m chọrọ ichesara o, which eh, ọ- mụ na ọ nakwa na-agbadakọta the same time ọ nwụla ihe ịkparịta ụla one time ya bụrụ unu ji a find a way all these girls nọ na secondary school Well, sometimes they catch cold. wa adị ime wa adafụ ọ bụrụ sị ọ bụ ego bụ their problem a na-eme nyetu wa ma 500 naira ma 200 naira wee mee ihe wa adị suppose ime and then it results into o nwe ndị m kwụrụ school fees a so i'm talking from experience that this happened to wa mụọ nwa they couldn't continue ọ ja adị mma that uh which you have talked about inwe register of these girls make sure that unu nọ in contact with ọ bụrụ ọ bụ ego meawa ibe wa nọ school already ma ụwa dị eme law ka unu hụ ele unu ji ejide a support wa so that they don't go doing what they are not supposed to uh, do so those two things m kelela LMC unu wuru program a very beautiful program unu mee very very laudable unu etinyere anyị n'unu it will encourage other people mmadụ say you guys are on fire doing uh, what you're supposed to do so uh, woman leader Jinde Eliji and um, other members of uh, IDA women. Sonny Enyi Igbere jisi ike ị na ha agbalị is a very beautiful program imewe ya you know Kanu ndewo anyị ekelela ahụ high chief S S ndewo ka imela Thank you. Ee, ndị ndị inyom IDA unu emeela ee nna m kpọbasakwa ha ozugbo unu ha ngenge m nakwa nwa enye unu nkeji ngenge nwa unu enyekwa anyị nwa okwu ikpeazụ unu anyị alajeekwa ee ka m malisa na the woman leader ee lọlọ Esther Lekwa gworo nwa nkeji nge nyena anyị okwu ikpeazụ unu. Ee, ndewo nu Sonny m sị ka m kelee uh eliji host anyị na eliji you know da emepeje ihe gbasara nụ igbere a da anụ afa ya everywhere ma ndị America ndị amabụ ndị igbere ụwa sị na ana ụwa hụ na ụwa hụ igbere a facebook ya ọ bụrụ maka gị nwa thank you so ụmụ nwanyị um, m keleta unu ike because uh, just a short period notice m nye this was just yesterday m tinye ihe a ra forum anyị uh, unu mee respond so ọkwanụ due to the urgency ee eh, ịkwụrụ ụmụrịma ụgwọ a you know mee anyị abịa nye enough eh, a lengthy period isi ka eme time ka e, e, e, ime program a so just yesterday yesterday ebe m ti nwa ihe ọnwa a forum and unu mee respond ọkwa na-eme ma ndị nọ na Japan ndị nọ everywhere they were able to to log in because ị malanụ schedule schedule ndị mmadụ otu ndị mmadụ n'ọrụ a na echi bụ Easter so m keleta unu ike ụmụ nwaanyị anyị sị unu jide nke unu ji anyị jide eme da aga ihu chineke jide enye anyị ike na-enyekwana anyị the money mgbe ọbụla a kpọ anyị oku anyị aza so anyị ekelekwa ndị ji anyị support anyị nọ mgbe ọbụla anyị sị wa kala ihe anyị chi ime ụwa na-asị anyị ọ dị Wasai gachi ihu chineke gọzie unu nye unu ogologo ndụ na ahụ isi ike ma ndị prịnsịpal m kelele unu unu jisie ike ịzụ ụmụrịma ọ dịghị easy ịzụ ụmụrịma skuul jisie nụ ike ndewo ka ndewo dọkịta ijeọma mmadụka goro nwa nke gị ngwa nye anyị okwu ikpeazụ

is extremely very difficult but ụmụ nwaanyị a ji obu nge da agaji and he's been leading them and they are willing to even go you know keep on going and go uh, way beyond and above uh, so jisie you know jisie ike dịkwanụ nji this opportunity dey ekele uh, the women women leader ọ kpọọ m yesterday m sị ya nwụọ nke m saniwa m nọrọ ọrụ asị ngwa na-enwe amị na mbiliko m sị ya chai m sị ya nsogbu adịghị I'll try ahụ ji akparị m n'ọsọ 7 o'clock m sị ya aka fụtụkwago ihe mgbe m ji eje ọrụ you know ihe ọka mgbe m ji ejike beti ya eme ha chọba ya abụọ bụ beti ya you know in all the same I'm just using this opportunity elu ijide achị ụmụ nwaanyị a ọdụ nele gorachi fese gbara ya ji nteta aka daghachi daghachi ya very well we really appreciate that ịbịa nkosa but ịbịa ịgbakọta gbakọta so my you know, appreciation and my gratitude goes you know, towards you ndewo and my beautiful women unu jisie ike you know, God will reward all of us and ndị nkụzi jisie nụ ike chiwanụ ụmụrịma and ụmụrịma gee anyị nụ nchị biko o nweghị ibe okpe a anyị nụchasị anyị na amerịka anyị na-atụtụ okpe a ihe dị most difficult place ịnwụsị okpe ọnwa ebe ọnwa anyị nọ the most difficult place m nọ 14 hours ọkpa ọkpa shikiwa m yesterday mgbe m nọ achagbu ya you know unu biko anyị rụsị okpe anyị unu ya unu nwere ike ile ndị anya ha fụnụ ụmụ nwoke nwa ọhịa ụwa ma pụrụ ihe nwa ha bụrụ ndị ụwa ụwa anyị unu ụmụ nwaanyị anyị jisie nụ ike na skuul you will you can be all you can be like believe me you can be a doctor you can be anything i letụ anya ndị manụ nke ọma igbere i do ọtụtụ women's leader is one of them uh, nnenna is one of them uh, pastor ogwo and everybody is an ij nke nọ is one of them ngozi ekeọma agụwa agụsịwa you can be like them Unu jisi ike, ụmụ nwoke anyị, unu jisi ike. And remember always to give back to the community. That's how community grows. Ndewo nụ. Igbere mmiri ndewo. ndewo imela dr ijeọma ee ka m kpọkwa ee pastọ uche ogwo nwanne m nwaanyị anti m ngwa ee nye anyị okwu ikpeazụ ndewo Ndewonu. Thank you. mba esakwala ọja Ah, obodo m ọja ele ele onye isi anyị bịa president ese ese ese ele ọ na-alụsị m ele nwanne nta m na-alụsị m bịa kpọọ ya afọ gara gara ya sị makwa m bụ boss ibe m na-arụ ọrụ m bụ director m sị ya mbe mba ịbọ ma kpọga afọ so that's a joke uh, thank you you know mr sam ịrụ ahụ ezigbo ọrụ and I thank the women too especially uh, the president Esther Lekwa and Dr. Ijeoma ọ bụ onye na-agba ọṅịṅa adịkwa ha asị mewe emewe o mewelarị already and ụmụ nwaanyị dum ihe anyị mee to adụ ọ dụ tremendous ama m ele m ji eji athank ya million times ejere egbe ya and I commend the principals ele wa ji fụsa the the vice bịa nọchiere onye isi wa ihe m- advice m nye nwa bụ ele a kpa ụka ụmụrụma o nwere onye kpa ya nụ I think uh, Chioma Chioma Eke unu biko ụmụrụma anyị nọ unu aka unu gwere wele ụmụrụma unu wa mee ihe ọjọọ unu egwekwara wa zinwa ya ọjọ na-adụ mma ụmụrụma anyị bịa gacha gboo skuul ọnwa wa fụsa wee nwee ike ịsụ English baa n'uru wee nwee ike igbo maths dị ukwuu ị sị wa what is race wa wa kpọrọ ihe ọjọọ dị ejiji wa sị gị ọ racism wa sị gị ọ bụ bla bla bla ọ dị ọ bụ ihe ifere ọ dị mma ụmụrụma ya fụsa skuul a sị wa dee ihe wee dee ya a sị wa sụa Bekee wa asụsa so unu jisie ike and okpogho ọnwa enye unu unu manage ya send ya and also unu adịkwana achọkwana ele ele eji na-eji enye ndị nwe wa nụ advice ụmụ- ndị esend wa skuul wado gbalịla mmadụ mụanụ nwa o ji na-etake care of nwa ya at least ndị ọjọọ abaisa ọ bụrụ ọ na-eme amụọ ya nwa gasị onye ọjọọ chịrị ya a a ga na-eme amụ ha ya achịfụ ya sị "Eh, sista ngwa ngwa gwuru mmiri mam ọ bụ na-ele a na-eme ya i jea bank bank na-asị "Oh, what do you have in hand before we step in so o mere ndị nwa ndị nne wa ada atry principal ada atry anyị ada atry ihe ada agaji ihu so unu jụ akwa a congratulate ụm- unu- ụmụ nwaanyị nọ n'ebe a unu jisi ike ndewo nu ma ndị nọ n'ọrụ thank you mr sam thank you ndewo unu emeela ka m kpọbasakwa Nnenna mrs Nnennaya Uche Aba Ngwa n'obodo nwa nkeji m ga-enye anyị okwu ikpeazụ I want to use this opportunity kelee Igbere Mirror for making this, you know, awareness and, you know, giving us the opportunity to showcase ihe ndị anyị bụ anyị ha eme and I want to say ụmụ nwaanyị unu kwesị ịdụ very proud of yourselves ọ wụ ihe principal Ọkpara ọ sị na ihe a dị like miracle even mere m ọnụ we don't know how many of these kids eh, nọ na-echeki how would they get this money to pay for this exam and for them to find out that it's somebody is going to pay for them it's a big relief you know

nyere aka and look at their doctors today echi tomorrow you know ese ihe ndị ọjọọ they will take over from there thank you so much and I, I pray that uh, they will have success exam ọnwụwa ji ile good news everywhere congratulations to everybody thank you Amen. imela thank you ka anyị kpọbasakwa Mrs. Ijeoma Eke ka gworo n'ụwa nkeji nge nge nye anyị okwu ikpeazụ Okay Ijeoma Chiọma Eke. ndewo achọkwa m iji ohere a kelekwanụ Igbere Mirror na ihe unu na ha eme jikwana ohere a kelekwanụ leader anyị bụ eh, Miss e, eh, Esther Eke ana m echefu ya because eh, o mee the first time m hụrụ ya o treat m as if na awụ m onye IDA women as in anọ m na the IDA group since so ah, achọkwa m iji ohere a kelee ya na otu o si na-agbakọtakwanụ ụmụ nwaanyị ndị IDA and anyị na ha emekwa meeting na-eme ya nke ọma you know so uh, for the principals and the teachers achọkwanụ m ijikwanụ ohere a kelekwanụ ha so far ihe na ha eme ha na ha agbalịkwa ha jisikwe na-agbalịkwa then for the children ana m ekpekwanụ ekpere na otu chineke si otu o si na-ehelpụ ndị mmadụ ọ ga-ehelpụkwanụ ha pass exam a and ha passịkwanụ exam a anyị niile ga-adịkwanụ happy then mm. uh, na otu anyị si na-eme na other IDA women na Chineke ga-agọzikwanụ ha cause iwefụta ego adịrọ easy so aka ha si na-ewefụtakwanụ ebe ha si ewefụtakwanụ ọ ga-akọ ha thank you imela eh, m kelela ozugbo unu kelee ndị IDA ụmụ nwanyị IDA ọ dụ mfe ahịa ele mkpaela isi mbọ ahịa isi ike ọnwa igwe osi ikpe sị ka e gworo kwa ndị ụmụrịma anyị ihe ọzi a ihe gbasara Igbere na-emetụ unu obu anyị ahịkwala ihe unu mee mgbe gara aga hịkwana ihe unu megha ihe anyị dị eme anyị marụ ihe dị unu obu ime ka dị ukwuu anyị sị ka chineke bụ na onye na-agọzi ndị mmadụ ka ọ gara ihu da agọzi unu nkwa anyị kwa akwa na-ele ndị Igbere Mirror bụ anyị gaje inye aka ka ihe a ndị nkụzi ụwa ụwa nyekwanụ aka kwa ndị ụmụrịma anyị a kụwala ule a mee nke ọma unu emeela ka ọbasi dụ elu da echewe unu da agọzi unu ee igbere ndị nwe m nụ m kelelu unu ahịla na ya ọ dụ mfe ndị mmadụ igwefsi ikpe bịa gworo kwụọrọ ụmụrịma ụgwọ ilu ule nke NECO ọ bụ ihe ndị IDA ụmụ nwaanyị wa mee ezi igbere secondary school ya ra igbere secondary school ndị o kwesịrị n'ilu ule a akwụchagbuola wa ụgwọ ebe ọ bụla ị nọ ga-enye aka na-ekele ndị ụmụ nwaanyị IDA ice uwe emeela uwe emeela ndeewonu o jekwara adụ izu ụka ọjọ elekere anya anọ saturday ọjọ mgbe anyị jekwa ezukọtakwa maka ihe mmemme nke igbere mirror live broadcast unu emeela unu emeela